takulandirani mu module yachiwiri yomwe focus yathu tikufuna tinene kuti graphics designing is art mu lesson yatha ija timangotambasula ma rules and regulations amene munthu ofuna kuyamba graphics designing akuyeneka kuwadziwa So now we want to take a step further kuti tione zinthu monga kusiyana kwa pakati pa designer and a regular person komanso tione nkhani ya ma colors ma fonts and ma pictures so tikamafotokoza za kusiyana kwa designer and a regular person ndikonena kuti a designer has to love colors a designer has to love colors mukachona chithunzi ichi to the left side we have a designer to the right side we have a regular individual tikamati regular individual apa ni munthu amene sali designer so you might see kuti munthu amene ali regular the one who is not a designer who is not a user interface artist amaona ma colors 7 or akuona ma colors 7 right blue green yellow orange pink purple and red pamene designer akuona up to 29 colors because akupanga differentiate Pa red pali ma colors ake awiri. Pa purple pali ma colors ake 6. Pink choncho mpakana kufika pa mapeto. It means as a graphics designer you really have to love colors. So if you don't love colors, it will be difficult for you to be a good graphics designer. So munthu awakonde ma colors komanso athe kuwapanga master matching the colors and the like because ngati izi sakwanitsa it means ulendo wake wa graphics designing umuvuta

it means kuti ma colors muziyamba kuwadziwa bwinobwino muziyamba kuwapanga master so i want to take you from this person to that person komanso panokha you need to use your head because ma, ma exercise or ma, ma practicals amene tizikhala nawo apa they will require you to think so ineyo as a designer most of the times uh, it takes maybe a day or two days for me to design a poster imene ili outstanding koma nthawi zambiri ndimakonda kupanga design in the morning because that's when i'm fresh ndiye madzulo aja ndimakhala ndatopa i can't think because designing requires you to think so ndimakonda kupanga design early in the morning because that's when my brain is fresh komanso that's when i can think kuti chinthu ichi chikhale chonchi these are the colors that i have to combine and so on and so forth so tikunena kuti a, de- a, a designer has to love color ndiye pa color apa you can see this wheel pali ma colors angapo eh? koma ife focus yathu si apa pa uku kuti zabwerako bwinobwino focus yathu ili pa zinthu zinayi izi. color names color codes color gradient and color picker izizi ndi zofunikira kuti munthu azidziwe because we say we are saying kuti as a designer you really have to love color

so mukaona pa picture yathu yoyambirira ija tinanena kuti i want to take you from, become, from a regular individual to becoming a designer so color names are understood even by regular people so you don't have to be pa, pa, pa ma color names payani

you can have hash maziro atatu it depends rgb rgb red green and blue code for black ndi 000 ndeti maziro atatu so here we are saying kuti three groups of numbers so you can have manambala atatu apa apaso atatu apaso atatu sometimes you can have atatu maximum awiri apa apa imodzi so apa tili ndi imodzi imodzi imodzi koma ka- tili ndi group 1 group 2 and group 3 so this makes designing even easier why due to diversity of colors imene munthu umatha kutulutsa apapa whether you are using the hexadecimal method or you are using the rgb method you have diversity of colors ndekuti pa ma color 29 aja umatha kufikapo mwinanso kudutsapo

gradient you can see kuti zangoyenda straight apa kala apa ikusakanikirana ndi kala ya yellow so this is red is mixing with yellow pamene apa apa apa it's radical it means it can be outside this or it can be inside this it means ikupanga mask it's, it's round it's secular so you can mix apa pa makala zimene 4 or 5 then tili ndi um, color picker a color picker uh, i- i- it is a tool that picks a color on a picture and generates its code name U- ukapanga point pa, pa color apo imakuza zoti this color code ndi yakuti yakuti either hexadecimal code or rgb code nde umatha kutenga imeneyo ndikupanga panchini pachani pa design yako if you are designing something uh, chimene chikufunika kuti uyikepo color ina yake yofanana ndi a picture or you want to write mawedzi ofanana ndi picture so you can use um, a color picker so most designing tools include this feature komanso you have stand alone colour pickers izizi tizazidziwanso kutsogoloku so this also makes life even much simpler for designers instead of writing the code manually you can just pick the color you want automatically it gives you the code and then you copy and paste nthawi ino siyomalimbana ndi kupanga zinthu za manyo so these tools were designed to make life easier so we have the second part imene ili uh, font this deals with uh, typography tinakamba dzulo lija kuti nkhani ya designing ma typography alimo ma colors alimo yeah, nde tifunabe kuti tizilongosolebe pang'ono tikulowa pang'ono pang'ono mkatikati so when you're talking about font uh, this is a particular size weight style and type of a text

uh, izi sitifuna kukamba kwambiri because i'm just introducing them tidzafotokoza kwambiri kutsogoloko especially ma terminologies ngati awawawa koma these are the things you need to know one tikamakamba za mapictures we talk about their resolution in pixels we talk about their type whether it is png

ngati chithunzi chija munthu ako ali ndi ziphuphu you can remove those ziphuphu ngati munthu pa chithunzi paja ali ndi makwinya ma wrinkles you can remove those wrinkles that's why you see kuti uh, ma models ma, ma model akajambulisa zithunzi those pictures undergo editing before they are released to the public that's why timanena kuti azimayi amene amaoneka mmabillboard wa muti muti ooneka okongolawa it's not how they look naturally their pictures have been undergone a makeup as well kuphatikizaponso kuti iwonso apanganso makeup so the pictures might look different from the real person because of editing